Ah, ndị Igbo ndewonu ah, chi tata wụ afọ abọọla asị m afọ taa fọtara anyị ihe ọma ah, m ekele m unu onye unu na-anụ olu ya wụ maazị anyanwụ ee nwa- nwanne nụ nwoke maazị Ifeanyichukwu anyanwụ ah ihe unu na-ekirikwanụ ihe nkiri uh, Obi Igbo TV nke nwa bekee na-akpọ TV um, asị m ụbọchị taa makwara nụ mma chi taa nye unu oke o ji bịa ya gaziela nwoke gaziela nwaanyị asị m onye gbuo n'ihu ọ ga-egbutala mma onye gbuo n'azụ na ọ ga-egbutala mma gị gbuo n'akụkụ ma ọ wụ aka nri ma ọ wụ aka ekpe ị ga-egbutala mma a na-aga ahụ ndị ọjọọ ndị ọjọọ aga ahụ asị m ya gazie ụmụ ibe ya gaziere unu n'ụtụtụ taa si anya anyanwụ ndụ jikwa ụtụtụ wara ke aka ọjọọ aga ezu anyị ọ naanị aka ọma nsogbu anụ anya ala ụwa chi anyị ga-edu anyị maka asị onye bu chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ anyị aga ebu chi anyị ụzọ ee aja ala igbo ga-emepekwara anyị ụzọ anyị na-akpọku ndị ichie na-akpọkukwanụ chi ụwa anyị sị ya pụọla anyị ihu lụọla anyị ọgụ ee asị onye kpọma ya ree ahịa igbo ji azụ wụ ahịa tata wụ ahịa afọ a wụkwanụ he ebe m si fụ ụwa ee egbu mụrụ m ji azụ asị m ka onye zụga taa ya gaala ya ndị kpọmara akpọma wee ree ndị zụgakwara wee zụọ aka ọma maka asị orere wụ eze ọzụzụ wụ eze ndụ mmiri ndụ azụ ka m kwuru asị m mmiri atala ma azụ anwụla asị m egbe bere ma ugo bere ya biri ma m biri kama ha ikpukwara ka anyị wụ nke sị ibe ya ebela sị nku kwaa ya kparụọ ya kparụọ maka ọwụhụ chi ya ee nweghị onye wụ chi ibe ya wụ aha ndị igbo ji aza Onyewụchi ee asịkwa na chi awụ otu ya wụ akara aka awụhụ otu maka chi aka onye onye anyị ekwukwa sị chi ji oke a na-ekwukwanụ sị ọ ga-arị mma maka chi bu ụzọ ee chi ee chi bu ụzọ ee kwanụ ọkwanụ chi aha ejikwa azọ ya kwa chizọma ee sị m unu ya gajienu ya gajienu ee chi gị nyekwa gị oke taa chi gị chi gị duokwa gị Mm, ya kwa chinedu ee ndewonu ah m sịkwa onye unu nụga olu ya nwanne nụ nwoke ee, maazị anyanwụ Ah, ihe unu nọkwanụ ekiriga wụ obi igbo tv ebe eji akọwa nkọwa ihe gbasara igbo ebe eji akpụlụ omenala igbo na ọdịnala igbo anyị ka nọkwa elu elee kpa igbo jiri bido maka asị onye ama nga a nọ lie ozu ya ga avọ o ji esi ebe ọjọọ avọ Eh, anyị achọghị ikwu ee he anyị ga-ekwu ya wụrụ sị ọwụghị eziokwu ọ he mere nke ụlọ anyị nyo- nyụrụ nyofu a chọhụ isi ya chọhụ ọdụ ya anyị akpụghị ya maka a shị anụ kọọ ọkpa ahụ eri udela atọọ ngịga anyị egbuwala ụmụ nwanne anyị ahịa ka nwe akwa ka anyị wara ma akwanụ ka anyị si maa aa igbo nwoke mba esi mbụ akpa mbụ njikwa na kwuo akọwala m nnụ shị igbo anwo wụ isi mbido ụwa Anwo bidoro ụwa. Ọkwa ndị Igbo haziri ihe mere ni na ji ọnọdụ mere ndị ụwa ji eh, ụwa ugbu mere ni nwo ji eh, emepega anya arụga ihe niile dị iche iche maka eke ji ekwu ya gbagwoju ụmụ Igbo niile anya nwo ajụ shị elekpa Igbo jiri nwo ihe ndị niile ma ma nwa bekee bịara ndị Igbo maka nga a na-ekwu shị igbo wu ndị mbụ rụhara uwe ndị igbo wu ndị mbụ rụrụ ke ndị igbo wu ndị mbụ rụrụ ke elekpa ndị Igbo ji rụcha ihe ndị ya ji ebiri ụyọ akịrịka elekpa ndị Igbo ji rụcha ihe ndị ji ebiri ụyọ aja elekpa ndị Igbo ji rụcha ihe ndị biga ndụ nwo biga tupu nwa bekee akpọpụ onwu enwere ịma ahịkwana anyị kwesịrị ịwa wụ anyị lee anya akụkọ anyị wu ndị Igbo anyị ga-ama shị Igbo wu ndị eji eme njem obidoghị taa tupu alụọ aya ka m ndị ke ndị ke ka rị ndụ ndị okenye dị ndụ tupu alụọ aya alụrụ n'obodo naijiria nnụ ga-ashị ndị igbo ji eme njem ndị ke makwanụ akụkọ mere ni tupu nwa bekee abịa ga-amakwa shị igbo jikwa eme njem tupu nwa bekee abịa anyị ebidoghị njem taa Igbo wu ndị njem anyị ebidoghịkwanụ ọ ya mere o ji mee abịa n'ala Igbo ndị kwe ndị a ga-ekwe ha anyị ebidoghịkwanụ agụgọ anyị shiga taa maka ndị Igbo wu ndị oke akọ ndị a- ndị nwere amamihe mee na ịma gị kpakọgbuo ndị isi okpotokpo ndị isi okpoto gị kpakọgbuo nwo otu nga isi nwo ga na-akụrị ala kpakụka kpakụka kpakụka kpaka kpaka kpaka maka ọwụ ndị isi okpotokpo onye amara na onye amara na ihe ibe ya ma onye amara na ihe ibe ya ma ọkwa n'otu ihe mee adọlaga anyị azụ maka enwe onye ga-ekwe ke onye ọzọ kwuru maka ngaghị inye enyo ụka ahụ ngaghị ikwuga ụka ahụ chee maka ikwuga rị mma nwanne gị nwoke enyo na ya hụ si e nwere ihe ha arịcha mma n'ime ihe ụka ahụ i kwuru ya agba imekwa na o ji agbaga ya mgba si eme ihe ịkpa ihe ọjọọ ga-afọ ha gịnwa na nwoke ga-enyokwanụ ụka o kwuru hụkwa shị ndị Igbo wu ihe eji a- ihe nwa bekee ji akpọ anyị mbụ n'olu ya wụ great philosophers mere ihe ndị Igbo eji ekwu ụka gị gị ile anya na mbụ ndị okenye Igbo awụkwa okenye ke ugbu maka ndị okenye ke ugbu erifucha na akọ na uche nwo nga ejila ahụ ego na na oke ọchọmọ- ọchọmọchọ chefucha ihe mere nwo Igbo na mbụ okenye ji eji ilu ekwu ụka a ka nwekwara ndị okenye nọkwakwa ahụ okenye ji eji ilu ekwu ụka mere na gị nọrọ nga ndị okenye na-agba izu wụrụ nwa ya hụkwa ma azụrụ gị azụ ha nwere ike kwuchi ụka niile nwe ga-ekwe nwe ihe ga-awa kama gị wụrụ nwa nna gị zụ eji agba nna gị ndu ọ wụ a eji agba ndị okenye ndu nwụ na-akpa ilulu ahụ nke a bụ afọ uche ga-eme nwekọcha akụkọ gị nwa na oke ga-enwe ike waa ihe nwekwuga waa onye maka ị ga-awacha ya maka ndị okenye okenye okenye kpụ ilu o ji agba ndị okenye ibe ha rarị ya wụ sị ọ wụ onye ma nga a nọ bido akụkọ makwa n'ebe akụkọ ahụ uche onye ga-awa ilu ahụ ebe ilu ahụ jega kama gị wụ nwa a nwere ike waa ahụ ya maka ịnọ nna gị nso ehe o nwere ihe ndị ọkụwa ahụ gị maka sị onye a tụrụ ilulu kọwara ahụ ego eji lụọ nne furu ọhịa he nwekọwaga wụ onye a tụrụ ilulu kọwara ahụ alụghị nne ya alụ maka onye ọwụla alụghị nne ya alụ onye nne ya mụrụ ezi ọma ya kwanụ ka igbo eji asọ nsọ o ji eme na mbụ kama ugbu o juru o juru n'ala igbo onye a mụrụ ezi ọma onweghị n- ya na ya ga-anọ enwekwa nna ya ga-eji na-akụtụ na ụmụ ụfọdụ mere na-eji si gị onye a tụrụ ilulu onye eji akọwala ilulu wụ onye enwe nna maka onye nwere nna gbara nna ya ndu ọwụ a na-akpa ilulu ekwuchu ka nna gị edo oge anya ekwuchu ka nna gị edo oge anya ya akwa ihe mere eji si onye a tụrụ ilulu kọwala ahụ ego eji lụọ nne ya ya wụ nna ahụ lụrụ nne gị etorubeghị nwoke ịlụ nne gị maka ihe nne eji eme wụ ịgbazi nwa ya olu enweghị onye eji azụrụ nwoke ọzọ nwa ọ nwoke ahụ eji agbazi kacha ma ụmụ ya ndị ka nwoke nwoke ahụ eji agbazi ụmụ ya olu ya ga ije ọgbakọ ya kpọli otu nwa ya sị ya paala ya akpa ọ wụ sị ọpafa agba ya o kpochighị pa akpa awụ gị nnudu gị edu ya dara na-ele ha emega ya ọ gaa na-amụ ha maka ọ kpa igbo eji akụzi ihe mekwa na anyị ji ekwuga sị anyị ga-alahụ usoro ọmụmụ ndị igbo maka heri aha igbo eji eme magburu onwe ya mma heri ahụ igbo eji eme wụ ihe igbo kwadoro iji na maka igbo braba lecha anya omenala ahụ eji eme eme igbo aba ahụ ya sị onweghị ọ bahụ uru ịbaje edema ha edema gị na-ebi ndụ ahụ ụmụaka na-ahụ ya nwa amụ akwa nakwa ebi kama ugbu anyị chọrọ ịba detuo ha ụfọdụ detuo ụfọdụ maka anya ahụ na-achị ndị anyanwụ gbara ndị agbata obi anyị obi arị nwe mma obi arị nwe mma ndị ewe eke eke ọjọọ ụkwụ eke ka ọma maka ndị igbo na ike ji arị mma ndị chọga onye nwoge achọga ahụ kpa nwe eji meela ala igbo ọ gakwa na-erere nwu aja ala ekulila ala igbo ekulila gakwa na-alụ ọgụ zọhọkwa ụmụ ya n'aka ihe anyị na-eme o ji awụ nna rị akpa mchekwu o ji awụ nna jem ahụ ya kpọrọ nwa ya chi nwa ya dara nwa ọdụ nwa ya na-ele kpa ha si emega maka ihe mma na-eji amụ ahụ wụ gị na-ele ga-ahụ ga-ejikwa n'aka agbara onwe gị afa uche maka ọ ihe onye ri ndụ kwesịrị ime mere na ego ichi achị gị ji maka dibịa chigide pụla ka dibịa dibịa na-agbara gị afa gị agba afa uche maka ma onye ọla okike kerere ndụ kwesịrị ịma sị ọ ga-agbara onwe ya afa uche afa uche wụ a na-agwa gị na-ahụ ihe ọ gị na-anụ ihe uche gị a na-alụ gị atụle ya atụle ke wụ eziokwu maka ị wụ mmadụ enwere kpa ị ga-eji ihe eziokwu gị amara nkwe na kpa ị ga-eji ihe ụwa gị amara maka enwere mmụọ nọ gị ime mmụọ ahụ ga-agwa gị sị gị ke a wụkwa eziokwu ke a wụ maka okwu ọbụla bụ okwu ụwa ji ada aja aja pọl soro ya jide ụrọ gị lechakwa ya lechakwa a ga-enwerila ha adụkwụ ha adụkwụ a ga-enwerila ha anụ ji ha ama gị na-agbaji ya na-agbaji ya ọ ga-ekwe kama eziokwu ji akwụ ọtọ guzoro eguzoro gị ga-eche nwere ike ọ ga-adụ ụdọ kama gị lee ya lee ya lecha enweghị ebe ị ga-esi hụ ebe o si nwee mgbaji o guzo eguzo kwụrụ ọkpụkpa maka ọ wụ eziokwu ka ọ ihe a mere eji sị gị na-agba afa uche kama ihe mmadụ ihe ọjọọ mmadụ nwere ike ime onwe ya wụ ikpu onwe ya ụwa ikpu onwe ya ụwa maka gị kpuo onwe gị ụwa ị ga-awa ke wụ eziokwu ọ ya wụ ihe wụ nsogbu eso nwanne ri akpa anyị ga nene wu igbo igbo wu ndị mbụ na ndị ngede igbo wu ndị eji akpọ ndị ọkpụ ụmụ anyanwụ maka o teela igbo bidoro o teela igbo bidoro igbo bidoro tupu ekee ụwa mere ndị igbo ga-aka akụkọ ejila ebido n'akụkọ nwe ma ekere ụwa eji ebido akụkọ nwe igbo wu naanị ndị nwere ike ịkọla gị akụkọ kọla gị ya tupu ekee ụwa ụwa dị tupu eke ụwa tupu eke ụwa maka ndị eshi anyanwụ fụa anụghị anụghị anyanwụ ka nweshiba ime ụwa maka anụghị eke anyanwụ nnukwu eke ụwa na shi ụwa ka ahụ mmụọ nọ ime ya shi ime anyanwụ ba elu ụwa ọkwa igbo wu ndị ji ụwa ozugbo onye niile hụrụ ọ wụ ndị isi ojii taa wụcha bụrụ igbo kama enwere kpa ha ejiri mee ọ nwayọ nwayọ ka anyị ga-eji raga n'ofe e raga ofe e raga ofe racha ya unu na-eso anyị na-eje maka onye igbo a sị a kọruo e geruo ọ wụ asụsụ igbo maka onye igbo ga na-achị agụgọ onwe ya shị ele kpa onye ji ekwuga ihe ele kpa ndị igbo ji wuru ndị mụrụ ndị niile igbo igbo ka igbo igbo igbaba ndị wabụrụ igbabara ihe owede e nwere ihe m chọrọ ịkọwara gị ma akwachi ma nwa bekee bịara ba zụrụ ndị ojii ala ebe ka anyị akpọ afrịka ihe a bekee zụrụ kachama ndị ka e zuru ihe obodo anyị na-akpọ naijiria ihe a bekee zụrụ wụ naanị a shị e kee ihe bekee zuru ụzọ iri ụzọ iteli ut- i- itoli iteghete na ụma ọ wụ ndị igbo ka a zụrụ maka gị nwa- gị ile anya mma bekee bịara igbo nwe- igbo wụ obodo enweghị eze igbo nwere ọchịchị ọchịchị ọchịchị igbo bụ ọchịchị onye kwuo uche ya enwere ihe m chọrọ ịkọwala na a ma akọwala na ya ma m kwucha ka na ihe gbasara ọchịchị igbo igbo bụ obodo enwe eze igbo enwekwanụ ndị eji alụrụ igbo enweghị ndị a bekee akpọ ugbu a ndị amị ọ wụ ndị polisi ụmụ Igbo maka obodo Igbo bụ obodo obodo kpakọrọ onwe ya ọnụ obodo obodo ahaziri ahazi obodo ahaziri ahazi mere ni nwa o ji lechi anya ọba ahụ na nwa uru mana onye Igbo ejila akpọla onye ọzọ isi ala onye Igbo ejila asịla onye onye ahụ wụ onye isi ya onye a wụ onye ndu ya mm ọ bụ obodo ndị rịaṅa rịaṅa rịaṅa ndị bịara bịa laluo Igbo na-abịa dowe eze wee onye isi gbanwoma omenala na ọdịnala Igbo ọ kwanụ ihe mere nna anyị Igbo jiri mee ya kpa ahụ maka ọ warachi ụmụ ya ọkara mmadụ ọkara mmụọ ụmụ ya niile onye ọbụla nwere chi ke ya n'ime ya maka chi gị bi gị n'ime maka chi gị a ga-akpọrọ chi ọzọ isi ala ya wụ ihe mere onye Igbo ejila akpọla mmanụ ibe ya isi ala ọ ihe rụrụ arụ ọ wụ arụ maka onye igbo ọwụla adịghị onye wụ chi ibe enweghị onye wụ chi ibe onye igbo ọwụla nwere mmụọ na-ejere ya ozi mmụọ na-emere ya ihe mmụọ na-efe ke nọ ya n'ime ya wụ chi ụwa ya onye ọ lọlọ ụwa mere ji awa mụcha nwa igbo achọghịkwa onye wuchi ụwa ya maka o wuchi ụwa gị ma ebe ị na-aga makwa na ihe i kwo pụta ụwa ị pụtahụ ụwa bụ ịsara mmadụ ibe gị uwe ịsara mmadụ ibe gị efere ọ ịracha nwoke ibe gị ọ nwaanyị ibe gị ike ị pụtara ụwa ibi ndụ ke gị mere na ihe ndị Igbo eji azụ ụwa ahịa eji si gị ore ere weze ọzụ azụ weze ka ị nwere gị akpọsa gị rechaa ya ga hazie onwe gị ndị Igbo awụ ndị ga-achọ oke ego mbụ ihe kpasịrị ego bịara oge a lụchara agha igbo ahụ si ihe nwere ike iti akpa gba ọsọ ọgụ wụ ego onye ọla achọmazi ego si egide ego adị ama ama maka mma ọzọ ọhịa hụrụ onye igbo niile gị gaa nyoo igbo ga-ahụ sị tupu a lụọ ọgụ igbo awụhụ ndị oke chọmọchọ igbo ejila achọla ego ihe eji ama onye bara aba wụ ọba ji eji gwa gị shi ji jere ọgụ shi japụ lelee anya tupu ji ayọ japụ ewere ọnọdụ ugbu a onye igbo ọbụla chọrọ ịfọji ego akpa nwa echefuokwa shi egerego ọla sọrọ gị nwee ak- nwee ụlọ akụ oge a lụchara ọgụ obodo akpọ naijiria naracha anyị ego anyị niile were naanị ọgụ pounds nye nwa onye ọwụla wụ onye igbo shi nwa o ji bido ahịa kama igbo nọkwa kpekwa ego ahụ ruo taa chefukwanụ shi ihe emekwa ugbu enwekwara ike eme ihe ahụ nwa o mere kama wụ anyị ekpegahụ ụdịrị ekpere ahụ anyị ma shi anyị ga-enwere onwe anyị anyị kpara enwere onwe anyị n'udo igbo ga-anọzi ma mmụọ chọrọ ya ma mmụọ chọhụ ya ma mmadụ chọrọ ya ma mmadụ chọhụ ya igbo ga-anọzi kama ọ dị mma anyị gbazi onwe anyị olu gwaa ndị anyị gwaakwa ndị be anyị shi igbo awụ ndị oke ọchọmọchọ igbo wụ ndị kweghara na ezigbo aha ka ego igbo kweakwa na shi nwa ka aka ego Igbo kwara sị akụ na ụba awụghị ego, ego awụghị akụ na ụba. Ego ihe mmadụ nwere ike iji zụrụ ihe rie. Ego ihe mmadụ nwere ike iji mee ihe. Nene wa akụ na ụba. Akụ na ụba wụ ihe ga-amụba amụba. Ego ejila amụbara amụba. Gị nwee ego ahụ na-ama ya aka ya agwụ. Ndị Igbo kwara sị akụ na ụba wụ ihe ubi wụ ha akụ. ma ịkpa anụ ma ịkụ ihe ọkụkụ ọ wụ ha akụ maka eji amụba amụba ịrụ ụlọ wụ ha akụ ịzụ ahịa wụ ha akụ maka ahịa eji amụba amụba gị mezi ọfụma ya na-amụba na-amụba na-eche ego wụ ihe e kere eke o ji agwụ gị pali ya aka bido mịma ya aka ya na-akwụ akụ kachakwanụ akụ wụ mmụba ụmụ maka ha ewe ebe igbo siri kara mba niile lekwaranụ ihe ihe anyị ndị ọcha na ndị ndị nwanne anyị emega ihe niile nwo zụrụ oge a zụga eh, ndị mmanụ apaga shi ga amerịka zụga zụga zụga igbo agwụnwụkwa alụkwa ọgụ a lụrụ egbugakwa ụmụ igbo egbuga ụmụ igbo egbuga ụmụ igbo agwụkwa ya wụ anyị wụara shi ọmụmụ rị mkpa mere na o ji rị mkpa shi nwaanyị ọwụla n'ala igbo lụrụ di ga-amụrịla nwa kama ozugbo ihe ndị ahụ niile alalumachana ọkwa na ha chọrọ ịkpọghachi uche ụmụ igbo azụ kụziela nwo shi ọ wụ oke na ọrụ unu na ọ wụ shi nwaanyị ga-atụrụ ime mụọ nwaanyị ga-amụ kwuru maka a mụrụ gị amụ ị gakwa na amụ kụziekwanụ ụmụ nwaanyị ndị igbo na nwoke igbo wụ onye a gọziri agọzi ọ rịkwanụ mma nwaanyị fụa ya si fụfụrụ dam awụ naanị ya ka di ya ga-alụ maka ndị ụka babakwa anyị si nwoke ịlụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị awụ ihe ọjọọ anyị akụzi agwakwaga nnụ shi enweghị ihe ọjọọ wụ enwere ihe niile enwere ihe ndị ahụ ndị ụka gwara anyị si awụ ihe ọjọọ anyị na-eji anya ndị ụka jiri kụziela anyị ele ya a na-ele ihe ndị awụ ihe ọjọọ ahụ ọjọọ ọ kwanụ ihe anyị kwọ meghe obi igbo tv ịkụzila nnụ shi ihe ndị ụfọdụ a gwara anyị awụ ezi kọwaala ndị be anyị ka e wee eziokwu ka nwo nwee ike wụa shi ihe a ndụ anyị biga ọwụ ndụ anyị ọwụ ndụ e nyena anyị enye ndụ anyị nweghara enwegha na onye igbo kwesịrị ibi ndụ ya onye igbo kwanụ ihe mere ndị nna nna anyị hụ jiri ka nka nna nna anyị ha nụ ka ahụ ka nka ọwụ ndụ nwo biri mere nwo wee ji ka nka leenụ ugbu gị lee anya gị ahụ shi gị wụ nwoke gị gega m ntị gị wụrụ nwokorobịa nọ below 50 ị ga-ahụ shi nna ke gị nwụrụ oge kama nna nna nna mụrụ nna gị kara nka ka ajụ onwe gị ya oke ma bekee baara ime anyị anyị ebido bima ndụ nwa bekee ka anyị bidoro nwụma ọkụkọ ị na-abịada ala Igbo nwa okorobịa nọ afọ iri atọ afọ iri abụọ afọ iri anọ ụmụaka ji anwụcha a na-anwụcha na-ebi akwụkwọ a na-ashị gị e, e, e, onye a anwụna onye a anwụna a na-aja akwa ụmụaka kwa ya wụ ihe wụ arụ na mbụ ha ejile eme na-eme maka mmadụ kwesịrị ịka nka mekwanụ ihe o kwo bịa ụwa tupu ya anwụ ya wụ maka ndụ anyị biga ndụ anyị gara aga nwụrụ na-ebi ndụ ọjọọ ndụ rụrụ arụ ndụ nwa bekee ndụ enwe isi na ọdụ mere anyị ji akọwaga sị kọwala ụmụ igbo ka e nwee ike laghachi azụ ka e nwee ike mema ihe anyị kwesịrị ime ka e nwee ike bima ndụ ahụ anyị kwesịrị ibi ka anyị nwee ike na-ebi ogologo ndụ maka ihe bekee nyere anyị awụ he he ọ wụ ha ka akọ ọ wụ ha aka ka onye Igbo agbaghachala ihe niile o kwesịrị ihe niile ihe niile onye Igbo ihe niile e ji mara ya onye Igbo onye Igbo agbaghachala ya hapụcha ihe niile gbalaga nwa bekee were ọnọdụ nwa bekee a na-aka ka eme nwa bekee nwa bekee na-achịga nwa bekee na-achịga n'ime ndụ onye Igbo anyị akpọku ụmụ nwanne anyị sị lechie anya ha ọ na-awa aka eh, nna m ji eji ụmụ ahịa ọ wụ aka igbo ji enwere onwe ya ọ wụ aka ndụ ndị igbo ji arị mma i lee anya iri anyị eri taa akadị m iri anyị eri taa iri anyị eri taa ozugbo enyi na anyị eri onye igbo na-abịado ọ ga m eje ubi je kọrọ were ihe rie ma aka akpọ tomato ya wụ ka e ji esi nri onye igbo ga-achọrọ ke dị na pikomkom ha ọrụ onye igbo rigo ọhịa na pikomkom mụ echie ma ọ wụ mba ma ọ wụ abala m onye Igbo na-aga azụ ahịa ọ ga m eje ime ahịa ebe e ji ere ihe ya eji nwa ha ka nwa bekee mepere ebe e ji ere ihe ndị ihe ndị dịcha na pikomkom e ji azụ ahịa chefukwana ihe niile na pikomkom wụ ihe a gwara ọgwa e ji ihe a kpọ chemical gwaa ọgwa ke ọ wụla i riri ga-enye gị nsogbu ahụ ya enyehụ gị taa ya enye gị echi a na-akọ akụkọ nwere ọrịa ndị Igbo ejila arịa na mbụ ugbu igbo na-arịagacha ọrịa niile igbo na-arịaga ọrịa niile anyị ana-akpuchi ha ọ wụ aka ọgwụ anyị ji afụ anwụrụ onwe anyị maka igbo kwesịrị ịma sị hanwa wụ isi a hụrụ kwama okpu ihe mere anyị ji akpọku ụmụ igbo sị laghachi n'azụ laghachinụ ihe e ji mara igbo igbo laghachinụ n'ihe e ji mara igbo maka ahụ anyị maka ahụ nwa ụbọchị maka ọ wụ ebe ndụ anyị nọ Igbo unu mahụ iri niile Igbo eri taa elenụ ka mkpuga ekpuga ọ wụ ji anyị eji eri o ji esi ugwu abịa ya kwana Igbo ihe e ji mara Igbo Igbo mbụ tupu a lụọ aya wụ ndị eji akọ ji ọ wụ anyị eji apajere ndị ugwu ji ugbu ndị ugwu na-apagara anyị ji ndị ugwu wụkwa ndị anyị kpọga sị ha wụ ndị iro anyị ndị ụgwọ anyị onye na-achọ gị igbu gị onye ụgwọ gị na-achimela gị iri iri ọma ya were hechila gị meri gị erie ya anwụ Igbo mepee n'anya Igbo mepee n'anya mepee n'anya nwaanyị Igbo ọwụla kwesịrị inwe nga ọ kụ ihe nga ọ kụ ụgụ nga ọ kụ ose nwaanyị Igbo ọwụla kwesịrị inwe nga ọ kụ ihe ha ọhụụ kwesịrị ihe o ji esi nri kachama ofe kwesịrị ịwụ ihe ọ ga-akọrọ ime ugbo ime ugbo awụ ihe ọ ga-azụ ahịa arụ emegala Igbo Igbo ama m onwe m kpọlọsọrọ gị ji kpọlọsọrọ di gị ji ụba ụba ose i ji eshiri di gị ri ose i ji eshiri ụmụ gị ri ose i ji eshiri gị nwoke gị ri gị kwesịrị ịwụ ihe i wetara ime ugbo gị ose o jikwara na ọ da amị enweghị enweghị afọ ma afọ ose ejila amịna enwe nwaanyị nwaanyị igbo ilecha nwe kachama ndị ka esi anwụ bara ụba ụ- ụgụ nwa eshiri eji eshi ri eji azụ ya ahịa ose nwa eji eshi ri eji azụ ya ahịa ya wụ arụ ọ wụ arụ o jiri eme na mbụ o jiri eme na mbụ ọkwa ihe mere anyị ji ashị anyị kọwala ndị Igbo onye nwowu ha gbajie nwa olu kụziela ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke Igbo ihe Igbo wụ ihe Igbo kwesịrị ịwụ Igbo ga-alaghachi na ndụ ndị gboo mekwa ihe ndị gboo jiri kaa nka ọ nwụrụla ka onye Igbo jiri kama gị bịa taa ugbu a nke m nụtara wụ ndị Igbo na-aja eshi mba para ofe bịa enwere nke ndị ka anyị nụghachi ndị China pagala ndị Igbo ofe eshiri na China ejikwa nwe gị si ofe e- elee ụdịrị mmiri ejiri si ofe ele mmiri ejiri si ofe idu nga ere gaghị ga rie shiri eshi ga zụrụ maka gị enweghị oge iji eshi nri kama ị nwere oge iji anwụ maka ị nwere ike richa ya nwụọ mmadụ ji anyị chekwa n'onwe anyị echiche enweghị adị mkpa gị nụrụ mana kpọrọ soro ya arị gị nwe oge ahụ bie ụgụ ahụ kpụọ ose ahụ shima mmiri ahụ ọkụ ma ọ wụ anụ ma ọ wụ azụ ka ị ga-esi gị ya ndị jikwa na-eriri eri udo gaa gaa kwagbuo kwagbuo ha ahụ kwagbuo ya kwagbuo ya ji aka gị ya ma ọkpọrọ mọkpọrọ gị ji aka gị shie ma ihe i shiri meri anyị shiri rie ya riba n'onwe gị ihe ahụ onye Igbo jikwara eriri ojikwara eriri oji eriri eji na mbụ onye Igbo ejiri eriri adịghị eji kama ugbu ndị na-aja asụ ahịa ndị ahụ ndị chiri echichi ndị chiri ọzọ ndị chiri onye Igbo ọbụla na ngwa ọlụ ọhụrụ ya ekpubi isi ya eri eri ụmụnna ya lejekwala n'anya ihe ejikwa na-azọ ndụ awụ otu ụzọ ọ wụhụ ma mmanụ bara ba were mkpụrụ ọgwụ chime ọnụ ya wụrụ shi ibiga ndụ mara ndụ maka onye ọla nwụga ọgwụ enwe ndụ o biga o nwe ha ahụ ọkpa onye eji anwụ ọgwụ o nwe onye akpa ha ahụ ka anyị gbochie nụ ọdachi ọ ka wụkwa nwanne unu nwoke maazị anyanwụ ebe nọ nakwa ihe unu ga olu ya wụ olu ndị igbo na ihe nkiri igbo a na-akpọ obi igbo tv ya gajienu a gajiere nwoke gajiere nwaanyị anyị kwuga ihe igbo eme rị mma kpa o ji kpa eme meji ala Igbo kpa emekwana mee ndụ ụmụ ụmụ Igbo adị maka Igbo ga-adị ka echi wụ ndụ ụmụ Igbo ha ekwukwara okwu ya bụ Igbo Igbo wụ ishi ahụ ahụrụ kwawa ogbo ma ekwugasị ọ ga-arịrị anyị mma ịwa achị anyị kwesịrị ịlaghachi bimahụkwa ndụ ahụ anyị achịghị gị gbamọdụ ha ekwewa anyị kwesịrị ịlaghachi bimahụkwa ndụ ahụ ndụ ahụ mere ndị nna nna anyị hụ na ndị nne nna anyị hụ jiri kaa nka ndụ ahụ nyere nwo ogologo ndụ ndụ ahụ kụziela nwo kụziela nwo aka ji nwo ihe wụ ụwa ji nwo kpa eji anọ ụwa ọ wụ ndụ anyị kpọọ shị gị ụmụ nwanne anyị si anyị lahụkwala nụ ndụ biekwala nụ ndụ bie nụ ya ọfụma maka enwere ihe mere ni anyị jiri chee laghachikwa azụ ha anyị wụ maka igbo wụ oke mba igbo wụ ishi mbido ụwa mekwa na anyị jiri chọọ iji nwayọọ nwayọọ rọọ ngịga kọwalụ ụmụ Igbo ebe nwo si, ihe nwo wụ maka Igbo wụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ wụkwana ihe mere gị ije enwere ihe ndị eji asọ ime nwere ihe m gwara unu na mbụ na Igbo enwe eze mere na gị lee anya asụsụ Igbo ụfọdụ agbanwechana ya gị na-agụzi ya Igbo ị ga ma wa ha ekwuga eji asị gị ọha na eze enweghị ihe rị ya ọha na eze n'asụsụ Igbo ọ wụ asụrụrụ arụ maka ha eji ekwu na mbụ ọha bụ eze ọha bụ not ọha na ọha bụ eze nini mere eji ekwu shi ọha bụ eze ya wụ ọchịchị nọ ndị obodo aka ọ ndị obodo ga-aka kpa ihe ga-arị elee kpa ndị obodo eji aka kpa ihe ga-arị makwa shi a bịa n'ezinụlọ e nwere nna nwee nne nwoke na ụmụ ya ma ihe nwo chọrọ makwa ihe wụ mkpa nwo nwoke na-afụ ya were mkpa ezinụlọ ya ya ejema ọgbakọ ụmụnna kọọla nwo mkpa ya akpụle ya ụmụnna etinye ọnụ tie ọnụ okwu ahụ mere na eji shi gị otu- otu onye ejila azụ nwa maka igbo obodo nwe nwa obodo nwe nwaanyị obodo alụ nwaanyị obodo obodo nwe nwa ọ kwa ihe mere nwoke bi tupu nwoke a nwụ na nwaanyị ya eko ọ ga-akpọ ụmụnna ya ka ọ la nwa emere nwoke were ezi ahịa nụ nsogbu ahụ nụ n'ezinụlọ ya eweje na ọmụ na ụmụnna atụle ya atụlecha ya enweghị ụmụnna kwughara elu ya ụmụnna nwere mma na abụọ chi ụmụnna eji akpọnwụ ndị ọha ha eji akwa akpọnwụ ndị ọha wụ a wụ ndị nọchiri ọha ọha ọha ahụ nụ mpaghara obi ụmụnna ahụ a wụ ndị nọchiri anya ụmụnna ahụ ndị ọha ahụ eji enwe ka oke nwee ka eso aje nwa para okwu ahụ e kwuru jee mee ọgbakọ obodo maka ọnwụ nwoke weje ọgbakọ obodo maka ma akwashi okwu shi ezinụlọ nwoke fụa a na-adụzi ọgbakọ obodo ndị ọha obodo atụle ya a ga-ahụrịla isi ya hụ ọdụ ya nwụ na-atụlecha ya wee nye ntụziaka ihe gbasara ha ha ekwuru ya wụrụ shị ma akwashi ahụ e kwuru o si otu otu o si ezinụlọ mmanụ fụa a na-atụlega atụlega ruekwa- ru- rulerukwanụ ya nga atụlele ruru ya a na-ekpebi okwu si ngwa were hụkwanụ na ozi jee zie hụkwanụ nụ ebe o si fụa ndị ahụ wara ozi ahụ ọha obodo epara hụkwa ya jee zie ụmụnna na ụmụnna ahụ kwanụ ma akwashi nwoke wara ozi ahụ nụ ka nụkwa ụmụnna ọnụ na ozi ewerekwa na ya jee zie ezinụlọ ya ọ ihe mere e ji sị gị ọha bụ eze ee ụmụnna na ụmụnne oge m akụmara kparapụ kparapụ ọ ka wụkwa maazị iheanyịchukwu anyanwụ nwanne unu nwoke na-ekwukwu okwu na obi igbo tv a sị m ya rịrị nwoke mma rịrị nwaanyị mma ya gaziere onye ihu gaziere onye azụ ma sị ka onye chiri ya zere anyị ga-ahụkwa na echi ọzọ ee a sị chi bọrọ afọ abọọla nkwọ ya wụ nkwọ na afọ na ọ wụ otu ụbọchị ya gazie nụ ụmụnne ya rịkwara unu mma ahụ